Ah, ndimafuna ndikambe za njoka ya mkuwa tamvetserani baibulo limalankhula mawu ku numeri chapter 21 verse yake ndi ya number 4 kutsika m'munsi numeri chapter 21 verse yake ndi ya number 4 kutsika m'munsi baibulo likunena kuti ana a israeli ali mchipululu muja adalankhula motumbwa adalankhula mowukira mulungu adalankhula monyoza mose nanena kuti mwatitulutsiranji kwa igupto kumene timadya ndi kukondwerera Ngakhale timavutika komabe timadya mkate umapezeka kutibweretsa kuno mchipululu ncholinga tifere muno. Ndipo Mose anatenga uthenga uja nawupititsa kwa Yehova kuti imvani zimene akunena anthu anu. Ndipo Baibulo likunena kuti ndipo Yehova adakwiya natumiza njoka zamoto. Ndipo njoka zamoto zimati zikaluma aliyense payekha payekha amafa. koma mpakana zinapezeka kuti anthu aja anayesetsa kuti athane nazo okha ndi nzeru zawo koma sizinatheke nabwereranso kwa mose namuwuza kuti mose talankhula molakwika tipemphere kwa mulungu wakoyo kunena kuti atichotsere njoka za motozi ndipo baibulo limanena kuti yehova adatumiza adamuwuza mose aseme njoka ya mkuwa aseme njoka ya mkuwa tamvetsera ndimafuna ndikambe za njoka ya mkuwa panali njoka za moto zimene zimaluma anthu aja ndikufa koma panali njoka ya mkuwa imene inabweretsa moyo tamvetsera anthu aja anapita kwa mose namuuza kuti pemphera kwa mulungu wako kunena kuti atichotsere njoka za motozi pakuti zikutiluma ife nkumatani nkumafa ndipo mose atapemphera kwa yehova yehova anamuuza kunena kuti ndikuwuza useme njoka ya mkuwa imene uyipachike pa mtengo kudzali kuti munthu akalumidwa ndi njoka ya moto aziyang'ana pa njoka ya mkuwayo azikhala ndi moyo tamvetserani yehova sadachotse njoka za moto aa koma adazisiya zidziluma be ndiye adaperekano solution ya njoka ya mkuwa imene imati aliyense akalumidwa ndi njoka ya moto amayang'ana pa njoka ya mkuwa izi zidatengera ana a israeli kumvetsetsa zimene yehova wapereka ndipo akadakhala ena akananena kuti bwanji osangochotsa njoka ya motoyi ndipo khumbokhumbo lawo linali loti angowachotsera njoka ya motoyi pasapezekenso yowaluma tamvetserani ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake ndimafuna ndiphunzitsane ndi wina wake kunena kuti njoka ya mkuwa imayimira khristu yesu pa mtanda paja Njoka ya mkuwa imene adayisema Moses imayimira Yesu Khristu ndi chifukwa chake adayipachika pa mtanda. Njoka zamoto zimene zimaluma ana a Israeli m'chipululu muja ndiye machimo amene adachita, amawaluma, amawawononga, amawapweteka. Adayesetsa kuti athane nawo okha machimowo koma sizinatheke. Mvetserani, lero lino inu ndi ine tili m'chipululu. Tikulumidwa ndi njoka zamoto m'miyoyo yathu. Tayesetsa kuti tithane nazo patokha koma sizikutheka. Tikulumidwa ndi njoka zamoto m'mabanja mwathu. tayesetsa kuti tithane nawo wa mavuto a m'mabanja mwathu patokha koma sizikutheka mvetserani tsapano tikuyang'ana anu kwa mose amene watitulutsa mchipululu ndipo akunena kuti tiyang'ane pa njoka ya mkuwa imene ili pa mtanda paja tiyeni tiyang'ane pa njoka ya kuwa ya mkuwa imene ili mtanda wa yesu mvetserani mati ndikukumbutseni kuti njoka ya mkuwa imayimira khristu yesu njoka za moto zimayimira zochimwa zathu zimene ifeyo zatichotsa pamaso pa mulungu zimene zikutibweretsera mavuto amene tayesetsa kuti tithane nawo mavuto a munthupi mwathu, mavuto a mmagazi, mavuto a mmitsempha, mavuto a mabanja, mavuto a zachuma, zonsezi zikuyimira kuti ifeyo tinalumidwa ndi njoka ya moto. kotero sitingathane nazo patokha koma tikuyenera tiyang'ane pa njoka ya mkuwa mvetserani yehova atu sadachotse njoka ya motoyo ayi Imalumabe anthu aja koma adaika populumukira. Ndimati ndikukumbutseni, Yehova sangamuononge lero lino Satana inu ndi ine tidakali ndi moyo ayi. Inu ndi ine tidakali pa dziko lapansi pano ayi. Inu ndi ine tisadatembenuke mtima ayi. Koma wapereka solution kuti tikalumidwa naye, iyeyo tili naye kopulumukira ndiye kwa Mkhristu wa Yesu. Ndimati ndikukumbutseni kuti tiyang'ane pa njoka ya mkuwa amene ali Khristu Yesu. Lero lino anthu ambiri alumidwa ndi njoka za moto. Akuyesetsa kuti athane nazo njoka za moto zimene koma sizikutheka. Ambiri ali kutsikira kuli chete monga mmene ankatsikirira ana a Israeli kuli chete ndi njoka ya moto. Koma tsapano yabwera solution yabwino, chabwera chipulumutso ndiye njoka ya mkuwa. Ndimati ndikupempherereni kwina kulikonse kumene muli mu m'dzina la Khristu Yesu kuti yang'anani pa njoka ya mkuwa ndiye Khristu Yesu. Yang'anani pa mtanda wa Yesu. ndiye njoka ya mkuwa mukayang'ana njoka za moto zimene zili nkutiluma tifa tisendera nazo kuli chete tikayang'ana pa njoka za moto zimene zili nkuzunza mabanja athu tisauka tivomekeza mpaka natifowoka koma tikayang'ana pa njoka ya mkuwa angakhale tilumidwe ndi njoka za moto tidzakhala opambana pakuti mawu ake a yehova samapita pachabe akunena kuti ngakhale talumidwa ndi njoka ya moto tiyang'ane pa njoka ya mkuwa inu ndi ndani kuti mukalumidwe pa njoka ya moto koma kungokhala chete tiyeni tiyang'aneni pa njoka ya mkuwa amene ali khristu yesu njoka za moto zikuyimira nyengo zathu zimene tayendamo njoka za moto zikuyimira machimo amene ife tachita amene ali nkutiluma nkumafa nawo tayesetsa kuti tithane nawo koma sizikutheka njoka ya mkuwa ikuyimira mkhristu yesu mvetserani Ndimati ndikukumbutseni, kwina kulikonse kumene muli, Evangelist Chikondi Fyson, kuti mu dzina la Khristu Yesu, dalirani pa Njoka ya Mkuwa, yang'anani pa Njoka ya Mkuwa, amene ali Khristu Yesu. Kwina kulikonse kumene muli, ukamamva pemphero ili, zindikira kunena kuti ukuyamba kudalira pa Njoka ya Mkuwa. Tate, mu dzina la Khristu Yesu, mwana Wanu uyu amene samazindikira china chilichonse, kuti Njoka ya Mkuwa inabweretsa Moyo, lero lino, atembenuke pa njoka yamkuwa, angakhale ali phe mu nthenda zake zoyipazo, angakhale ali phe mu mavuto ake osautsawo, angakhale ali phe mu nyengo yosowa mabanja, angakhale ali phe mu nyengo yosowa ntchitoyo, koma akayang'ana pa njoka yamkuwa imbweretsera china chilichonse kuphatikizanso moyo, mu dzina la Khristu Yesu wa ku Nazareti. Amen.